Tá cáil ar Naoise, ní amháin mar thráchtaire ar Spórt TG4, ach mar gheall ar na físeáin ghrinn a chuireann sé ar líne. Thosaigh na físeáin, is dócha, i 2020, i rith aimsir Covid. Chuir mé an hata agus chuir mé na spéaclaí gréine orm agus iad á gcaitheamh agam. Dúirt siad, All right, caitheann tú iad sin? I was like, Yeah, yeah, mar is spéaclaí iontacha iad like. Bhí fonn ollmhór ar Naoise a bheith ina underdog. Ghlac a dheartháir Cian páirt sa tsraith in 2005. Don chéad uair domsa bhí sé traenáil cosúil le foireann idir-chontae. Taithí difriúil é ó aon rud eile. Bhí mé súil le agus bhí mé rá i gcónaí ar feadh na blianta ba bhreá liom go dtiocfadh na Underdogs ar ais san iomáint agus i mbliana tháinig sé so buíochas le Dia gur athraíodar an riail mar anois go raibh cead agam imirt ann. Tá buíon mhór iománaithe i dteaghlach Naoise. D'imir mo sheanathair fé aois le Cill Chainnigh freisin agus d'imir m'athair fé aois le Cill Chainnigh agus ansin d'imir mise fé aois le Cill Chainnigh so tá sórt dúchas iomána Chill Chainnigh ionainn. Ó Chontae Dhoire ó dhúchas. Fuair Naoise agus a dheartháir Cian tairiscint in 2017.
Chuaigh an bainisteoir, bainisteoir Dhoire, i dteagmháil liom agus Cian. Chuir sé glaoch orainn agus d'iarr sé orainn an raibh suim againn tosnú ag imirt le Doire agus bhí. D'éirigh liom agus Cian an Nicky Rackard a bhuachaint le chéile so bhí sin ar fheabhas. Go dtí go bhfuil tú in ann sórt an staighre a dhreapadh in Ardán Uí Ógáin, Corn a ardú le do dheartháir, geansaí Dhoire ort like bhí just lá speisialta a bhí ann i ndáiríre. Do you know, teacht ar ais go dtí ár seanathair agus a rá leis you know, agus taispeáint an geansaí an rud is theastaigh uaidh an geansaí a fheiscint, sin an rud ba thábhachtach dó. Dúirt sé liom tar éis sin now, you know, sórt brionglóid i slite a bhí ann. Sa bhliain chéanna is a bhuamar craobh comórtas club le Cuala, like, bhí sé sórt ait, like, bhí tú ann ar Lá Fhéile Pádraig agus ansin b'fhéidir trí mhí ina dhiaidh bhí tú ar ais le Doire, like, bhí sé ar fheabhas, like, beirt againn le chéile, rud, rud thar a bheith speisialta a tharla. Ach tháinig deireadh lena dtréimhse le Doire. An bainisteoir a bhí ann ag an am, bhí sórt argóint aige linn agus bhí sé ag rá nach rabhamar tugtha go leor. An rud ná, bhí cluiche craoibhe ag Naoise le Cuala, bhí air imirt. Níl aon, níl aon rud eile faoi, look just, I dunno, tá sin, tá daoine ait. B'in deireadh leis. Ní raibh mé in ísle brí, bhí mé crosta, bhí mé thar a bheith crosta. Anois, Tá rud éigin le cruthú ag Naoise leis na underdogs. Ba bhreá liom go bhfaigheadh Naoise áit ar an bpainéal agus imirt sa chluiche agus you know an rud nár dhein mise. Má theipeann ort,
theipeann ort but ar a laghad you know bhain tú triail as agus sin an sórt meoin atá agam ó thaobh an-chuid rudaí, tá an seans agam é a dhéanamh anois.
Underdogs i bpáirt le Greenfields Digital Sports Technology, creators of the smartsliotar.